Good morning akuluakulu. Alfred Gangata mmodzi mwa ma MP makamakatu ku Lilongwe kumenekoko cha ku Mtandire uko ayi izitu zochitika mu dera lake akuti kunachitika maliro ku kwa Mtsiliza uko cha ku Mtandire kumeneko kwapezeka zonena kuti no basitu Alfred Gangatawo amayenera kaya akapiteko ngati MP nde sanapiteko anatumizako nthumwi koma nthumwiyo zomwe yapangidwa tionere limodzitu mungadzanene kunoti no ine ndikuyankhula zabodza.
Pepani ma senior chief onse amene muli malo ano, pepani a MP amene muli pano, pepani abambo komanso amayi, pepani banja lonse lofedwa.

mufune musafune ameneyu ndi mp wanu pakana 2030 zoni mabiri pepani chabwino mmene taonera pamenepo komanso kumvera limodzi mwamvapo zotani munthuyo akuyankhula pa maliro khansala ameneyo kuimira nde kuti MP wa deralo Alfred Gangata komano anthu mmalo moti amvetsere anthu akupanga the opposite of how the communication should operate eti kuti communication iziyenda motani pamakhala sender and receiver ena ake amayenera azimvetsera pamene ena ake akuyankhula Komatu zomwe zikuchitika apa ena akuyankhula pamene ndekuti no speaker uja akuyankhula. Nafenso komano kuti akuyankhula zotani? Ndi zokumukuwi zomukuwizanso munthu uja. Kukhala ngati kunoti no sakugwirizana ndi zimene akuyankhula sakufuna kuti iye atayankhula nkomwe sakumufuna iyayi. Kodi ndiyeyo iyayi. Komatu iyeyo akayimira ndekuti no MP. ndiye kuti no sakufunanso kumva zochokera kwa MP yo chifukwa uthenga umene MP anakatha kupititsa pamalo pamenepa ndiye kuti wagwiritsa ntchito khansalayi kumuuza khansalayi kunoti mukandiyankhulire izi ndi izi ndiye mawu a MP aja sakufika kwa anthu tsopano anthu akukuwa kukuwa kukuwa kukuwa zachitika liti zimenezi ndi weekendtu yapitayi ya kavidiyoka ndiye kayamba kuyenda dzulo and you know kunoti zikangophulika kungopheduka zimakhala zikumayenda pompo so we can just assume kuonera kuti ndi dzulo limene mwina zimenezi zachitika ya gangata ndi munthu amene i think dzina ndiye analilemba koma ndikuona ngati akulikwilira panopa makamaka ndi zochitika zomwe zikuchitika masiku amene wawa eti Ndikamayankhula izi ena ake amabwera kuti ndimadana mGangata ine nkadani naye ine mpindula chani udana mGangata ine mpindula chani amwene palibe phindu lomwe ndipindule ine even kuti ne- ndimchemerere olo ndidani naye komano what i just want to say is Gangata linali dzina la mphamvu kwambiri koma ndiona ngati akulikwirira pang'ono pang'ono ndi zochitika ndifuna ndingokamba za ku dera limene lili Kutachitika, kutachitika kuti inali mphepo ya mkuntho ya kunagwa mvula yotani, kunadzapezeka zoti kunagwa manyumba. Manyumba anasakazika, Gangata anabwera nkuona kuti no ndimanga manyumba amene tani a- agwawa. Ndi katimu yanga tipange zoti manyumba amangidwe, anthu apangidwe renovate manyumba awo, pasapezeke wina wake amene akhale nde kuti kumavutika chanichani. It was a noble act, inali ntchito yabwino and ife tinachita bwino zonena kuti no MP azitero. Ain't it? kumapezeka zonena kuti no you're going beyond kumadutsa ndi thumba lako lijali la cdf ndikumakalowa even mthumba mwako ngati uli nkuthekera already osangoti wina aliyense koma ngati uli nkuthekera and agangata ma guys ali nkuthekera munthu uja ali mabusiness ake is a rich man now atabwera kuzapanga action imene ija tinamuchemerera kuti apa nde ukuitha, ukuyenda ndi anthu komano now few months later kaya ndi few months kaya mwina we should take it few months later nanga nthawi ya mvula sinde kuti ndi yatha cha pompano few months later chomwe tikuonano apa ndi chonena kuti no munthu ujano sopano akukuwidwa kumene kuja and it's too early for zonena kuti no chaka chomwe sichinathe nde kuti iyeyo ali mp kumeneko kudera la mtandire mtsiliza kodi no chikuchitika ndi chani anthu akungonkuwiza chifukwa chakudana naye kapena mwina mwake sakuyenda nawo anthu chifukwa tikamakamba zoyenda nawo tizikamba zonena kuti no pakachitika maliro amatha kumapezekako mpata its not all the time koma nthawi inayake kumatha kumakapezekako koma nenekha mtcheu iwo kunena kuti neyo ndaulusapo nkhani za kudera la mtandire mtsiliza zokhudzana ndi maliro zingapo at least ndi achiwiri koma iyeyo sanatani, sanaonekeko. Chabwino akatumiza nthumwi mwina ma- ule- maliro oyambawo anali a Ganizani Soko uja ngati mwamukumbukira msilikali uja ankayenda ena ankana kuti ayi waphedwa kujeni ku ku area 36 chani chani ngamkumbukira amene ujayi ndinapanga broadcast nkhani yake pano pa Justin Tech Malawi kunalibeko iyeyo Gangata ngati MP now mwina tingamanene kuti mukuyembekeza zoti azingopezeka maliro okha ena ena aliwonse no we, we, we we don't mean that eti akhoza kukhala anali ndi zina ndi zina namatumiza nthumwi koma nthumwi yake ayitumizayi yizipezeka zoti ikukuwidwa kumene kuja what does that mean meaning kunena kuti no anthu aja they are not in support of him wadukana nawo anthu aja mwa njira ina yake pali china chake chimene ndikuti sichikuyenda bwino pakati pa iyeyo ndi anthuwo nawo ena angamana kuti ndi marival ehe nchifukwa yake this is very very important kwa iyeyo kunena kuti awo akhoza kukhala mwina ndi adani ake in fact akuyenera kusamala kwambiri chifukwa chonena kuti dera limeneli kuti mukumbukire mavoti akudera limeneli kunali nkoke nkoke pakati pa iyeyo ndi george zulu ndi kuti kuli timu ina ya George Zulu ndi kuli timu ina ya iyeyo komano iyeyo ndi MP wa dera lonselo for anawina ndiyeyo ndi MP wa timu ya, ya George Zulu ija iye ndi MP wawo wawonso timu yake ijanso ndi MP wawonso koma chifukwa chimene tikunena kuti no akuyenera kusamala mkulu ameneyi ndipo akuyenera alongosole zinthu mwachangu ndi chonena kuti kumene kujako nkoke-nkoke amene analipo, difference inali yochepa, ka gap kanali kochepa, anthu amasiyana ndi ma vote ochepa kwambiri, osamafikanso 1000 iyayi, anali ma vote ochepa, kaya anali 100 chani kaya, kaya ma hundreds tingonena choncho, mpaka anafikitsana ku court, meaning kunena kuti no, akuyenera achite bwino kuti no akulitse ma vote ake aja next time. komano apapa sakuyenda ndi anthu nde ukulitsa bwanji no mavoti ako aja chifukwa anthu akuyenera aziona kuti no i think munthu tinamvoterayi tinapanga chisankho chabwino ena azinena kuti ah tinavotera george zulu tinapanga mistake bwanji munthu uyu ndi wabwino katawonani zimene apangazi ife ine sitinamvotere ife taonani zimene apangazi ah ulendo wa- wamawa ndizamvotera iyeyo that's the only way instead of kugwetsa mavoti ako aja kugwetsa mavoti ako kugwetsa mavoti ako aja I happen to have a friend ndili ndi mzanga makamaka kumeneko amakhala cha ku Mtandira uko nde ndinadzamuyendera nthawi ina yake ndikucheza kumene kuja mkazi wake ankafotokoza anati yayi ah koma ndiye a Gangata sakutithandizatu bolanso George Zulu ife nga George Zulu ndinkati bwanji ati Gangata yokuti muona ngati kunoko ndota anthu timamufuna sitimamufuna you see kuli no fans ngati imeneyoyo hmm? kuli fans ngati imeneyoyo what can you say it means kunena kuti no iweyo ngati no mp ukuyenera uonesese zonoti ukuchita bwino kuti upite upange conquer fans ija ili side inayo kuti izak izakuvotere koma apapa sukuyenda nawo so what can we say kodi kupanga delegate anthu nde analakwisa? Anatumizako akuti uyuyu councilloryu chifukwa choti iye anali busy ndi zinthu zina inde ndi nduna komano guys Ndiweso MP remember? Uzibwelera kudza kukayenda ndi anthu. Chifukwa chimene ma MP ena ake akhalira ma MP kwa zaka zaka achina Ben Phiri ndifukwa chonena kuti no amakakumba nawo manda kuja osangoti nthawi ya kampeni yokha amati akayendayenda amabwelera nde kuti ku Thyolo Central akadzakhala mu Lilongwe kwa, kwa, kwa kanthawi kena kugwiragwira ntchito zawo za unduna amabweleraso kuja kudera kwawo nkukaona kuti zinthu zikuyenda kumene kuja. kukayenda ndi anthu kukapanga chanu kukamanga masukulu kukapa- zimenezo ndi zimene zimakupangitsa kunena kuti ubwerereso mboma kunalitu ma mp achina finance mwagonjwa kantsikana kaja kanabwera nkudzapezeka kuti kanatekesa kwambiri mtsikana wachepere akulephera kuyankhula chizunguso koma tonani iye wavoteredwa Koma kuja anakapanga mess up zimamveka zonena kuti kaya amapita kaya amakayenda amakapanga zotani nthawi yonena kuti akakhale ndi anthu ake kaya ati amakayenda kaya ku airwing kaya amakapangako zotani ayi anapezeka zonena kuti analuza samayenda ndi anthu you need to maintain the legacy nkuyenda ndi anthu ngati mp you upange maintain image yako yabwino yonena kuti no usadzavutikenso kumenya kampeni ikazafika nthawi yoyiyo uzangonena kuti akuluakulu e, inutu muli ndi chisankho mukaona kuti mupanga motani koma ine ndikukayimiranso ngati mp wa dera lino ndeno mukaona kuti mupanga motani anthu amadziwa kale no tokha ife tikukavotera wakuti patavuta motani komano pesi yake ngati ili iyi yonena kuti no muzikhala ndi kuti nkumakuidwa chonchi osamakafika kukayenda ndi anthu iyi I'm telling you that's your downfall and akulawawa siyankhulanso zambiri ine akuti